Azimayi, ndikuphunzitseni mmene mungamadziyezere mabere anu kuti tichepetse imfa zochokera mu khansa ya m'mabere kapena kuti breast cancer pakati pathu. Pa zinthu zonse zomwe zimapha azimayi pa dziko lonse lapansi, khansa ya m'mawere ili pa number 2. Kalekale timati khansa ya azimayi akuluakulu, mwina akatha zaka 30 kumapita uko, koma panopa khansa imeneyi yamba kuoneka ingakhale mwa ana. Nde chonde wina aliyense, tingoti amene anakwanitsa zaka 20 kumapita uko, akuyenera kumapanga izi mwezi ndi mwezi Poyambirira mukuyenera kupita pa mira ineyo ndavala malaya chifukwa choti tili pa facebook eti koma inuyo mukhala kuti simunavale china chilichonse olo ndi bra yemwe mukhale kuti mwavula n'chifukwa kuli kofunikira kwambiri kudziwa kuti thupi lanu makamaka mabere anu amaoneka bwanji chifukwa chokuti mukayima pamira kapena kuti pa glasi mukuyang'anayang'ana ngati pali kusintha kwina kulikonse pa mabere anu. Kumeneku kutha kukhala kusintha kwa mtundu, mabere awo amafiira, ena mabere awo amakhala ngati ada kwambiri kusiyana ndi mbali zina za bere lawo. Mukuyang'ananso ngati pali zotupa zina zilizonse kapena timibulu tomwe mungathe kutiona komanso khungu la bere lanu ngati lasintha. Chitsanzo cha kusintha komwe timatha kukuona ndi khungu la bere kukhala ngati chikhungu cha orange kapena kuti lalanje ndiye mukaima pa glass pa mira mutenga mikono yanu ndikuyika mchuno chonchi ndikukankha kwambiri ndiye tikupanga chonchimo tikufuna kuti ma muscles amene ali kuseri kwa bere apa chest pathu akungike kuti bere lija lithe kutuluka bwinobwino tilione yang'ana ngati pali kusintha kwina kulikonse kusintha kwa khungu kusintha kwa mtundu komanso tiyang'ana nsonga zathu za mabere ngati zikulowa mkati osati kuti kukhala flat mmene nthawi zina zimapangikira koma kuti ndithu kulowa mkati ngati kuti china chake mkatimo chikukoka nsonga ya bere lija. Tikatere tizayang'ana mbalimbali pali kusintha kwina kulikonse mbalimbali kwa anthu amene shepi ya mabere athu sitingathe kuona kunsi kuyenera kutenga bere lija kulidzutsa kuti tionenso kunsi kwake. Tikamaliza pamenepaja titenga mikono yathu ndikuyika mmwamba ndikuona ngati pali kusintha kwina kulikonse. Modzimodzi titembenukanso ndikuyika mikono yathu mmwamba ndikuona pa glasi yathu ija pali Kuli kusintha kwina kulikonse? Tikachoka pamenepa, titenga nsonga zathu za mabere, kuzifinyitsa koma pang'onopang'ono kuti tione ngati china chilichonse chikutuluka m'mabere mwathu muja. Kenako tifunafuna anabere. Anabere ambiri amakhala bwino kuwafunafuna mkono yathu ili yotakasuka chonchi kapena kuti relaxed. Kenako tilowetsa mkono wathu kunkhwapa kwathu kuona ngati tikumva china chilichonse. Tikapanga zimenezi, tibwerezanso ku mkono winawu. Pamenepo tiyang'ananso anabere, malo amene kolala yathu imadutsa mpakana munsi mwa khosimu tionetsetse ndithu kuti pena paliponse sitikupaphonya kudusa kafupa kenakake mmenemu kakang'ono timaka- pa chizungu timakanena kuti collarbone tikuyenera kuyang'ana munsi ndi mmwamba mwake tatha kuona mabere athu pamira kapena kuti pa glass tikuyenera kupita pa bedi kukakhala flat chifukwa chakuti ti pa video ndipanga zonsezi nditaima koma inuyo step imeneyi mukuyenera kuyichitira pa bedi mukafika pa bedi panu mwagona tenga mkono umodzi ngati kumawutsamira kuseri kwa mutu wanu ndi mkono winawu mutenga zala zanu zitatu zimenezi ndi zimene zitakuthandizeni kuyezera bere lanu mukuyenera kugwiritsa ntchito malo a flat a zala zanuwa ngati muli ndi zikhadabo zazitalizitali kapena kuti ma nails oyikirira zitha kuvuta kupanga. Anthu ambiri akakhala kuti manja mwawo ndi mwa dry kapena kuti mouma zimawavuta tofewetsa zala zanuzi ndi madzi asopo kuti ziphweke. Kuti zimveke bwino ndingonena kuti muyambira pa kona pa phewa yanuyo. Mutenga zala zanu zitatu muzifikisa pamenepo kumaziyendesa mozungulira kapena kuti pa chizungu circular motions mukhala kuti muli ndi pattern yanu ndithu mukhala ngati mukupanga ma circle muyambira panja pa bere lanu mukuzunguliza mukuzunguliza mpaka na pakati pa nsonga ya bere yanu. Mukatha kuzunguliza bere lanu chonchicha, bweranso kunkhwapa kwanu ndikuyambanso kuyang'ana anabere kumene kuja maliza kuzunguliza mankhwapa mwanu muja kuyang'ana anabere. Nso chimodzimodzi ndi bere linali nso mutagona osaiwala kuyang'ana anabere amukhosi Funikira kuziwa kuti si mabulu onse kapena zotupa zonse zomwe mungazipeze m'bere mwanu zomwe zingakhale khansa. Komabe ndi chofunikira kupanga lipoti kwa adokotala ngati mwapeza mbulu kapena mwaona kusintha kwina kulikonse ku mabere anu. Zimenezi zikuyenera kukhala chizolowezi chanu ndipo mukuyenera kumapanga mwezi ndi mwezi masiku ofanana makamaka wiki yotsogozana ndi kumaliza kwa kusamba kwanu kapena kuti period yanu. Ndipanga video ina yakusintha komwe mukuyenera kuyang'ana pa mabere panu mukamaziyeza nokha. Video imeneyi mumugawire munthu wina aliyense wopitirira zaka 20 wamkazi amene ali mufoni mwanu. Simukudziwa koma mutha kupulumutsa moyo. Mwakoma nonse.